ọ kọbe ya akụkọ kalị hei m kọbe ya ebe a hmm, m kọbe ya ebe a unu aya watch nwụdịdị the video because ọ ya enwe ike iru 30 minutes or 100 minutes m sị akụkọ kalị ọ na-akọ ya sị o nwee ife ị na-arụ n'obodo a o nwee ife ị na-arụ n'obodo a ọ bụrọ ị just je na-agbara ndị mmadụ game hei m tụkwa onwe m mba ọzọ m sị mmadụ pụtara obodo ịgbara mmadụ game ọla ịpụ i je na-agbara ndị mmadụ game a na-enye ya ego eli ego ide i were nọmba i nye fa nọmba apụta e kee ego e kee wee nye gị but nọmba apụtarọ ị takoro ọ bụrọ ife ị na-alụ ị nwere aka ọrụ n'obodo a gịnị mere na ị ya anabara hee nke ọzọ sị ya ịfụrụ anyị kee ife gị nwa na-alụkwa ọ bụrọ ọgwụ ka ị na-ele i were ọgwụ ị na-enyebusi ụmụ mmadụ fa na-anwụ e si otu a nyebe nwanne gị nwaanyị ọ ya adị gị mma hei akụkọ karịa nke wutezi m bụ na emegidekwa ha sụọ English emegidekwa ha sụọ English ụmụ nwaanyị obodo dachapụzi ya na-amụ na-amụzi amụ sị nekwa ife dimkpa mmadụ na- mmadụ naabọ na-akpali onwe fa dimkpa onye na-akpali mmadụ naabọ na-akpali onwe fa n'iru ebe a ee eh, ọ dị m ka ọ mụ ji ejekwu ha sị biko mechi ledebenụ ndị igbo ledebe na anyị na ala anala apụ unu ledebe na anyị na ala anala apụ unu ọ sị ya ee eh, na ị chọ kịta na a ya achọ ya achọ n'obodo a na ọ kwa m mee nkewa na-achọ ya achọ n'obodo a na ọ dị ka isi adịrọ gị mma ee eh, na ị mụrụ nwa na naijiria wee nọ na this age anyị mụna nwa na naijiria since i bi obodo ị nago be anyị since i bi obodo ị nago be anyị nke a sị onye na-ana be unu onye ebe bụ be unu nwa naijiria nke nonsense naijiria ka m meje naba n'ebe anwụ ades ebe ihe itinye egwu ma ọkụ na-adịrọ ka m meje naba ụdịrị obodo ọ dị mma ịmụ nwa ndị na-egekwa akụkọ ụdịrị obodo naijiria ọ dị mma ịmụ nwa ebe a kee ife gbasara m na naijiria m meji wee naba naijiria gị nwa na naijiria ọ bụ na naijiria dị mma kedu ife ị nọ obodo eme hei ntị chiri m taa ọ na-akọ ya nke a na-akọ ya nke ọzọ na-asụ English ọ na-akọ ya sị ya ka anyị kwube na igbo ị na ha asụ English ị na ha asụ oyibo ị na-asụ oyibo maka gịnị ị na-asụ oyibo ka anụmanụ ndị oyi nwaanyị nọ n'akụkụ wee na-anụ ife ị na-ekwu ka anyị kwube na igbo ọ sị ya gị na onye na-ekwu ụlọ onye ara ka ị bụ since ị bịara obodo a na ọ sịnụ na 1996 ị nabarọ be unu o nweberọ ife i mere na ọ na-asakagharị ee na mụ anago anago m jeje mụọ nwa mụsịa nwa nachịta azụ mụkwa n'obodo na nwa anọ m etu anọ etu adị o nwere ka o si tụọ inu sị na adị adị m n'u- n'ume ri ihe nwa tụọ inu ihe ihe nwa ọtụ inu inu sị ee na nke ọbụla ebe m na-akpa m aka anọ m ya ezu m ezu na be anyị ezu m ezu na South ee i zuru ezu na be unu i zuo ezu na South kedu ife ị nọzi ebe eme nke South ọ bụrụ anaba anyị alụ ee ịnụlọ mụra na be anyị ee m sị unu n'obodo a bụ ụmụ nwoke be anyị na-akụ asịrị asịrị karịrị ị na-akọtọsi onwe unu na-ele na-agba onwe unu n'anwụ sị na dimkpa mmadụ dị otu a late 50 na-eji agba game ọ gbara ndị mmadụ unu amakwa ife ya ịgba game ndị naija ka m kọwara unu ọkwa iweta ihe na ide maybe ide o ide 2 3 ide 1 ide 1 ide 2 ị sị na ọ ya abịa ijeje nye ya ọ bụrụ na ha gbaa nya ọ bịa eke ego ibua ada ise eke dị ego ibua nye yi ọ sị na ife ọ na-alụ onye dị late 50 na-eje o welu nọmba ma ọ bọpụta echi ọ sị 18 34 o wele e jeje lee o lesi fa ọ nakọsịa ndị mmadụ jee gbalụ fa game ọ gbasịa ego adaisi ọ bụrụ na efu abanyezie ọ pụ ọ nachikwa azụ ma result bịa jekwu onye ahụ na result bịa onye kee ego ibua nye ya ka onye dị late 50 na-eme n'obodo a hey! ifere unu emegbukwanụ m ifere that is asụbaziri ya n'igbo ụmụ nwaanyị obodo ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo mụba amụ mgbe fa jizi wee mụwazie amụ ee that is ifere wee banye m arụ ifere unu na-eme m because na unu bụ nwanne m onye ọbụla mụ na ya na-abụ na-asụ ofu asụ bụ nwanne m so ị sị na ee abụ nwanne ya mama onye igbo bụ kewa ịbụ onye igbo ịbụ onye igbo i kwu okwu ana m anụ ife ị na-ekwu ị bụ nwanne m na-etebọzi na mmadụ unu ejekatarago n'ụzọ fụ ebe nwaanyị na ibe ya na-akọ ọnụ nwaanyị igbo na-akọ ọnụ uti nwaanyị igbo unu afụnụ ka ụmụ nwoke ka ife na-emedu unu unu na-etebọsi onwe unu na-ele ndị igbo na- na- n'ezi gị mere unu aya anabara gị mere unu aya anaba unu achọrọ ịnazi ụnọ ụbọchị ị na-eje asị na nke ọ na-eje ede game nke nke ọzọ sị na ọ na-azụ azụ ihe nwa biko kenenụ gịnị dị na-emedi unu n'isi bụ na unu enwero this common sense amamihe adịrọ unu n'isi ịpụta okenye dịka unu pụta n'ezi na-akọ ọnụ pụta n'ezi na-akọ onwe unu ọnụ onye nnu na-akọ onye ogiri ọnụ gị na ya na-abụbụ ofu ezofu na ịmụ na be anyị ma ibi ebe a mụkwakwa nyanwa mụkwa ebe a nụnwa unu na-abụbụ ofu because ọ anaba ya dịka unu ji n'obodo a anabaghị ka nji n'obodo a nyanwa ekwetego na ya ya nazi na na naija naija etipịagokwa n'anya ya o na nghọ- nghọta nke ọ si n'ebe a bụ ife kasị mma ọ sị ee na mmadụ mee nke nwa na o nwere onye nwe mmadụ merụ arụ eche achọwagodo ka eweta deposit bụ ife ọ na-enye excuse na-enwero isi ebe ị nọkwa wee zugodo ya wee too ka ị na-echetasizi ihe na-eme na be anyị na comparezi ebe a asị ewetagodo deposit ya ka emere cousin ya mgbe nwanụ alọ nwanụ mgbe alọ nwanụ wee nwụrụ ebe a na-achọ deposit nke nwa nke nwa nke nwa na ebe a na-abụ ihe mere ya ozugbo akpọ ambulance ọ bịa buru gị ọ na-akọyeli for that na ọ ya mụrụ nwa die ọ tọgoro n'obodo a ọ tọgokwa ọ na-agụkwa ka nanyị so o kwetego na ya atọgo n'obodo a ka unu that's ka ka onye na-akọ ya ọnụ kọdebe ya ọnụ o kwetego mego accept na ọ ya mụrụ na be anyị adị na ọ ya nara na be anyị and na be anyị enwere tes na ọ chọdị iji anya fụta be anyị na ọkụ adịrị ebe ọ bata hiti ana-eme ya nkewa nkewa jeneretọ na-asụcha ntị ebe niile na onwere nnọọ ife dị mma na naijiria na ụka gị bat na onwere ihe o ji naijiria eme so i nwee nwanne dị otu a kwadobekwa kwadebe ka unu esi wee kwa- ka unu esi wee sị gịnị wee sị ya baibai bido dị kịta sibe ya baibai na ọ bụrụ nke kwadobe na o jiri kịta kpọọ ya na fon si ya baibai bikos na ịma na ọ nago na onwe ebe ọ na-aga ọ sị ihe na ife ọbụla melie ebe a si gbuo si ọ nwụọ ebe a si nie ya ebe a na onwe ihe gbasara ya na naija ịnụgo ya so ọ bụkwa na nwanne gị tụsakwa ife onyonyo a ọ bụkwa na nwanne gị ka ibu unu bido kịta kwewelie amem